ani yan kuma activiste tv lajɛbagaw an bɛ yan bi an fakɛ fɛ yen min ye a dogolen t'aw la bilen n'a tɔgɔ ko maître mohamed ali bathily an n'a bɛna ka kuma a yɛrɛ ka passage kan ministère dɔw la ale ni a ka association ani mali kunkanko kumaw bonsoir papa a ni su ka kɛnɛ donc an sel'i ma bi an b'i ɲininka dakuru damadɔn na question dɔw kan précisément i ka i ka passage au ministère la an bɛna questionnaire d'i ma par rapport à, ce, à, à tout cela donc euh, ɲininkali fɔlɔ bɛ boli min kan o ye k'i to ministre de la justice ya la an y'a mɛn k'a fɔ ko i tun ye magistrat dɔw minɛ k'u datugu kaso la donc o ko an bɛ donni min na bi a bɛ cogo di
n'u ko ko ne ye magistratw minɛ ne ma magistratw minɛ u yɛrɛ kɔ minnu ye ko kɛ o magistrat ɲɔgɔnw de y'u minɛ nka o ye sariya de boli puisque an y'o de ɲini a ka kɛ a ma kɛ ko ne taara k'a fɔ a y'u minɛ n ma lɛtiri ci k'a fɔ a y'u minɛ n ma hali u wele k'a fɔ a ye ninnu datugu ne m'a kɛ o mais fɛn minnu kɛra u yɛrɛ y'a ye kojugu don ni tɔw don tɔw bɛ taa kaso la ɔ donc n'a y'u yɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ damaw y'a jate minɛ k'a fɔ bon n'i ko i bɛ sariya kɔni boli a cogo la hali n'an baarakɛ ɲɔgɔn don a kɛra la ka kaso la a bɛ se ka kɛ u sera k'o waleya parce que ne de y'u ka minisiri ye parce que u y'a dɔn k'a fɔ a wagati la fana ne y'a yira k'a fɔ sariya ka boli a boli cogo la dɔrɔn a ka boli a boli cogo la o de y'u lase kaso la n'o tɛ u ka mangoya tɛ u ka dɔgɔyama tɛ ne tun t'u dɔn fɛn tɛ n'u cɛ donc ni u ye ko min kɛ o ko de y'u lase kaso la maître bathily tɛ o maître bathily tɛ dɛ u kɛta ni sariya ko ko ka min kɛ o de y'u kaso o faamuna donc k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko minisiri ka baara tɛ ka mɔgɔ minɛ k'a don kaso la o ye jugew ka baara ye donc jugew fana bɛ se ka sariya sɔsɔ n'o sera don min na o fana kan ka se ka taa justice la ka minɛ k'u ɲininka u ka kɛwale la donc o kadire de kɔnɔ nɔgɔ bɔra kuma la bi maître bathily fɛ ɲininkali filanan an bɛ taa o kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ eh, réseaux sociaux kan mɔgɔw tun y'a kuma bila k'a fɔ ko juge ni i ka bɛnbaliya kama k'i ye département ministériel changer ka bɔ justice la ko ka na domaine na est ce que o kumakan tiɲɛ don? Bon, yɛlɛmali n'a bɛ kɛ perezidan kelen de b'a ka sababu n'a ka kunw dɔn ale de ye ne sigi justice kunna ale de ye ne bila domaine na a fila si la a ma ne ɲininka a m'a fɔ bacili a ka d'i ye n k'i bila justice la wa a m'o fɔ n ye a m'a fɔ n ye bacili a ka d'i ye n k'i bila domaine na wa a ma ne ɲininka o la donc yɛlɛmali ninnu olu tɛ ministrew ka dɔnko kɔnɔ u t'u ka kibaruyaw kɔnɔ o ye perezidan kelen ni a yɛrɛ hakilina mana bila yɔrɔ la ko ma mɔgɔw y'a fɔ a wagati la parce que jugew u tun ɲɛna f'u ka kɛlɛ kɛ ne fɛ ne ye fɛn o fɛn fɔ sa a kɛra ko ɲuman ye a ma kɛ ko ɲuman ye u bɛ kɛlɛ kɛ bon o kɛlɛ in dɔw y'a kɛ ka baga n ma yɛrɛ ne hakili bɛ ko dɔ la ɛɛ juge mun ye gɛlɛya sɔrɔ fana fanakaw bɔra a kama kabiri sɔgɔma lajɛ a wagati ne bɛ n ka biro kɔnɔ n t'a kalama yɛrɛ gɛlɛya bɛ fana deux heures et demi deux heures tuma ala ka hinɛ sada samakɛ la sada samakɛ de ye n wele a ko ɛ bacili i b'a dɔn gɛlɛya bɛ fana wa juge maaw ko ko fo n'u sera a ma ne ka gendarmew garidi minnu bɛ yen polisi minnu bɛ yen kabiri dugu jɛra u ma dumuni kɛ u sira ka yɔrɔ garidi u tɛ se ka bɔ yen maaw bɛ juge da la n'i m'a lajɛ ka taa kuma gazi minnu b'an bolo k'a ci a banna u dun ma fara juge la ni kisɛ yɛrɛ tora ka ci su kana bɔ a la donc fo e k'a lajɛ i ka taa sada samakɛ a don n ye kulukɔrɔ procureur wele u y'a fɔ n ye k'o tɛ yen ne yɛrɛ m'a wele dɛ n ye procureur général de fɔlɔ wele daniel tesuge ale ko n ɲɛna k'a man kɛnɛ k'ale tɛ yen a m'a fɔ a b'a ka adjoint wele a ma foyi kɛ n ye adjoint wele n ye adjoint si ma ɲɔgɔn sɔrɔ n ye kulukɔrɔ procureur wele u y'a fɔ n ye k'o fana tɛ yen ayiwa n ye n ka cabinet mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ ɲini ka k'an ma wajibi ye parce que k'a da ko n'an m'an teriya ka se yen k'u bɛ yɔrɔ min na a bɛ gɛlɛya n ko a ye jugew ka syndicat fila bɛɛ wele ka na sam mɔgɔw nana sylima mɔgɔw nana n ko a ye na an ka taa fana an k'a lajɛ an ka taa nin ko kɛ n'u taara an y'a sɔrɔ effectivement juge da sɔgɔlen bɛ bureau kɔnɔ hali a tɛ se ka bɔ kɛnɛ n'u donna ayiwa n ko monsieur le juge an nana ne welela a fɔra n ye ko kabiri sɔgɔma nin ko in bɛ nin cogo la jama tonnen b'i da la tan cogo min k'i dɛsɛlen bɛ ka bɔ ko gardiw ni gendarmew k'u sɛgɛnna u ye gazi ci cogo bɛɛ la sisan gazi yɛrɛ t'u bolo tugun u jɔrɔlen bɛ ni jama firil'i kan a kana kɛ kisɛ yɛrɛ ye k'a ci su ka bɔ a la n k'o tuma mun de kɛra a y'a ɲɛfɔ a ko ko dɔ minɛna a ye wali misi ta misi u y'a faga a golo taara ye mun bara u y'o minɛ ka taa di gendarmew ma gendarmew y'a minɛ u ye kangari da k'a fɔ aw kana nin misizon in bila parce que nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a nana d'ale ma k'ale y'a bila liberté provisoire la ale tun ko a b'a ka kiri kɛ bi ko voilà ko jama ma sɔn n ko n ko mais n ko juge nin mankan kelen in kɔnɔ mɔgɔ sɔrɔla o ko ko cɛ wɔɔrɔ binna ale denmuso kan denmuso in bɛ san tan ani saba de la cɛ wɔɔrɔ de binna a kan kamalenkɔrɔ wɔɔrɔ u y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la fo k'a lada yen k'a furakɛ ka certificatw bɛɛ dilan a la ko o fana kuma bɛ nin kɔnɔna na wa a ko ko tiɲɛ don u ko k'i y'o cɛ wɔɔrɔ fana bila a ko tiɲɛ don o cɛ wɔɔrɔ nin u taara muso dennin ba sɔrɔ k'a fɔ an ye nin kɛ i den na nka o tun ye denmisɛn ye e kɔni ye baliku de ye n'an y'e sɔrɔ an b'i faga an bɛ fɛn k'i la o ka jugu nin ye u taara dennin fa kunbɛn sira la k'a gosi k'a to wula kɔnɔ iko su ko parce que a taara n'olu ye tribunal la olu mun ka kan ka ye kaso la olu de bilara u bɛ ka dennin mun n'u binna kan u b'o fa ni o ba de kan tan n k'o fana kuma ye tiɲɛ la a ko tiɲɛ don n ko den b'i bolo a ko n ko denmuso b'i bolo a ko ni den in a bɛ san joli la a y'a si hakɛ fɔ a fana tun ye denmisɛnnin ye n ko ni mɔgɔ ye nin kɛ e den na a bɛ bɛn est ce que ni nin kɛra i den na a kuma ka taa di baarakɛɲɔgɔn dɔ ma o k'a tigi bila kɛnɛ ma o ka taa e muso sɔrɔ ka nin fɔ a ye ka e sɔrɔ ka nin kuma f'i ye k'i gosi a bɛ bɛn i ma a ko ko ayi ko bon ko ne ka ɲininkali banna ko syndicat mɔgɔw ma n ko mun aw aw yɛrɛ filɛ aw k'a ɲininka u y'a ɲininka kuma wɛrɛ ma sɔn a kan olu ko ko vraiment k'olu yɛrɛ dabali banna o kuma nana kɛ ten ne de kumana fanakaw ko a tɛ si fana ne de ko n ko non n ko fana n ko fana ye mali de ye gouvernement de ye nin sigi papier de y'a sigi n'aw y'a gɛn a bɛ komi n'aw banna gouvernement de la o kana kɛ ten a y'a to yen fo gouvernement k'a lawuli a kana s'a ma a y'a to yen o don kuma banna fanakaw ye layidu di k'u tɛ se a ma a tora yen gendarmew taara so a tora yen foyi ma k'a la an nana bamako syndicat minnu taara ne bila o kelen ko ko ne de ye jama bila cɛ la magistratw ka syndicat mu ni ne yɛrɛ y'a wele an taara ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ kɛra a sigilen ɲɛ na o ko ko ne de don ko ne de ye kumana ne ye jama bila cɛ mais n ko hali sini ne ye cɛ ɲininka cogo min hali sini n b'a ɲininka ten hali ale mun ye nin kuma fɔ ni a ɲɔgɔn kɛra n b'a yɛrɛ ɲininka parce que o tɔ tɛ n bɛ ban tiɲɛ la jugeya kɔrɔ mana kɛ ko i b'i yɛrɛ sago kɛ fɛn kana fɔ jugement du tout n'a y'a kɛ ala y'a kɛ o y'ale ka hakilina o tɛ ne ta ye mais ne kɛlɛla nin bɛɛ la jamana jɔn na sariyatigɛla mun b'a yɛrɛ kalama a b'a ka jamana fɛ a bɛ jamanadenw fɛ a bɛ sariya fɛ a b'a ka a b'a ka baara dɔn jamana jɔn na o bɛ nin ko nin kɛlɛ kɛ nin nin ye maloya ko yɛrɛ de mais non n'an bɛɛ ye juge dɔrɔn an ka jɛ bacili la ni o fana ye jugew taabolo kɔnɔ nka o tɛ ne siran ne ye jugeya kalan kɛ koyi n ye sariya kalan ne tɛ siran u si de ɲɛ sariya kuma laminɛ n tɛ siran ne ye jugeya kɛ i ko olu y'a kɛ cogo min u ye rɔbu don cogo min ne y'a don olu bɛ mun na ne m'a kɛ ten n m'a kɛ ɔ n'olu y'u taabolo kɛ nin ye ni ne ko n taabolo tɛ nin ye an kana jigin ɲɔgɔn na dɛ olu y'u ka jugeya kɔrɔ kɛ nin de ne dun ko ko jugeya kɔrɔ tɛ nin ye u bɛ se ka ne bali n k'o fɔ an k'o kuma bi d'accord donc komi i bɔra o ministère kunna an y'a ye i nana domaine na i nakuranin domaine na mankan dɔ wulila solomanibugu la n'a taara wolo duci dɔw la a wagati a mankan bonyara o bɛɛ kɔfɛ sisan baara sotiw tun daminɛna a tilala ka jɔ f'an bɛ don in min na bi mɔgɔw ma kunnafoniya jɔlen sɔrɔ a ko la a ko yɛrɛ bɛ cogo di sisan bi bi in na
sulemanibugu ayiwa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a cira sariya de kɔnɔ a jɔra cogo min na o tɛ sariya ka jɔli ye o ye politikimɔgɔw ka jɔli ye a jɔra cogo min na o tɛ sariya jɔli ye n'o tɛ sariya ye mun fɔ a bɛɛ tun bɛ ci dɛ hali sini ne tɛ siran k'o fɔ mais n'i sera politiki mɔgɔ ma n'a siranna sariya ɲɛ an bɛ jama sago kɛ parce que ne bɛ politiki la ɔ o bɛ se ka kɛ politiki mɔgɔ fana bɛ fara sariya sɔsɔlaw kan ka ko datugu n'i ye ne ɲininka o de bɛ sulemanibugu hali bi n'o tɛ sariya ko ma fɔ o sariya dɔw bɛ yen o b'a yira hal'i tɛ taa tribunal la i bɛ nin sow ci parce que u jɔra yɔrɔ min tigiw b'a la koyi o tigiw bi hali bi olu bɛ yen u m'u niyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ o tuma olu bɛ ɲa u niyɔrɔ kɔ k'a to ninnu ka binkanni kɔnɔ il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an bɛɛ bɛ jamana in de kɔnɔ dɔw kan'a fɔ ko n'olu ye mun kɛ o kɛra ala ta ye fɛn tɛ se ka fɔ a la ayi olu tɛ ala ye u t'an ka ala ye u t'an ka kira ye n'u ye mun kɛ n'a ni sariya tɛ bɛn a bɛ fɔ hali sini sariya ko ka mun k'u la a ka kan ka kɛ fana mais dɔw bɛ se ka siran u ɲɛ k'a kɛ minnu siranna u ɲɛ o tigiw bɛ yen ne tɛ
donc o kɔnɔna na dɔw fana y'a jateminɛ ko a wagatinin na ko ministère des domaines ani habitat tun cɛbɔlen don ɲɔgɔn na ko habitat de tun ka rôle ye ka so jɔlen ti olu mɔgɔw fɛ sisan i bɛ se ka éclaircissement jumɛn o ye mɔgɔw ka kuma ye kuma min ni a sabatilen tɛ sariya mun b'a ko fɔ o sariya yɛrɛ bɛ ta tuma min domaine ni habitat ni urbanisme bɛɛ kun ye yɔrɔ kelen de a bɛɛ kun ye ministère kelen de sariya in yɛrɛ bɛ ta tuma min domaine ni habitat faralen tɛ kɔfɛ de u nana fara o sariya ta tuma a fɔra ko administration de bɛ yɔrɔ ti administration n'a yera ko dugukolo tigiya mɔgɔ min taara so jɔ a kan tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ni dugukolo tigiya ka jan du tout ko so in ka ci administration k'a ci hal'a kana mɔgɔ ɲini ɔ dugukolo tigiya sɛrivisi da jɔn b'o ko fɔ ka tɛmɛ domaine kan a ma ɲini habitat fɛ k'a ka taa dugukolo ta sulemanibugu a ɲinina domaine de fɛ a tuma a fɔra de ko administration b'a ti a ma fɔ administration domaniale a ma fɔ administration de l'habitat et de l'urbanisme u ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que a don yɛrɛ kama a fila bɛɛ tun ye ministère kelen ministre kelen de tun b'a bɛɛ kunna donc sariya taara o kɔnɔna de la ni farali nana kɔfɛ e b'o administration fara o tigiw ye sariyatigiw de ye n'olu b'a fɔ nin de ka kan ka kɛ nin man kan ka kɛ n'u ye sariya tigɛ ka tɛmɛ ne kan d'accord an bɛ progresser an ka question na eh, an bɛ don min na bi an y'a jateminɛ k'a fɔ fana wagatinin dɔ kɛra eh, assemblée la député dɔw tun ye i wele ka dɔw yɛrɛ taara fo ka kiri bɔ i la k'a fɔ k'i tun bɛ fɛ ka place du cinquantenaire feere donc o ko labanna cogo di non ne ma place du cinquantenaire k'a fɔ k'a feere a feere kuma ma bɔ ne da n tɛ se k'a feere ɛɛ n balimacɛ ne bɛ kuma cogo min mali kɔnɔ est ce que ne bɛ se ka kuma ten ka tila ka nin ko kolonw kɛ ko n b'a kɛ k'a sigi a ka gɛlɛn a wagati la a wagati n ye sulemanibugu fɔ cogo min ne bɛ tɛmɛ a da la cogo min n b'a mɛn ACI ka yɔrɔ don mais n ma deli ka don a kɔnɔ mun sigilen b'a kɔnɔ yen n ma deli k'a ɲininka k'a fɔ ACI de ninnu na sigi wa ou bien u sigir'u yɛrɛ ma o tɛ ne ka sira ye n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ACI ka yɔrɔ don minnu bɛ ACI de y'u sigi a b'a ma ɛ mun ye place du cinquantenaire ye fana n bɛ tɛmɛ a da la don o don u b'a fɔ place du cinquantenaire don a banna mun papier b'a kan n t'a dɔn n m'a ɲini k'a dɔn problème t'a la ne kan fo a fɔra k'an bɛna réunionba mun kɛ yan faransi ni farafin jamanaw ni bamako bɛ kɛ u jatigila ye a yirala ko jiginyɔrɔ ko ka gɛlɛn mali la parce que hôtel de l'amitié minusma mɔgɔw b'a kɔnɔ hôtel ko dɔgɔyara jama dun mun an hakili tun b'a la a ka ca ko k'a lajɛ joona joona ni mɔgɔ minnu bɛ se ka hôtelw dilan a ka d'u ma u ka hôtel dilan yanni sommet wagati cɛ o de fɔra an bɛɛ ye mais a don ne hakili tɛ place du cinquantenaire la n ka foyi t'a la don dɔ la 20 heures tuma 20 heures tuma téléphone cira n ma ka bɔ ko présidence don mais n'i y'o fɔ dɔw b'a fɔ président don président yɛrɛ tɛ a ma téléphone ci ne ma mais a den buba keyita o de ye téléphone ci ko ani dɔw bɔra a fa fɛ yen ko fa ko n k'u reçoit o kuma fɔ a cogo la u nana n y'u reçoit Il était 20h30, 21h, kuma na. U ye place du cinquantenaire nin fɔ ko ninnu nana u b'a fɛ ka hôtel jɔ hôtel Hayat k'u ye nin yɔrɔ ye a diyar'u ye n'a dir'u ma u bɛ se ka hôtel jɔ yanni sommet cɛ. An ye kuma bɛɛ fɔ ka ban. N k'u ma ne tɛ plasi in ta cogoya dɔn papiye mun b'a kan n t'a dɔn donc fo an k'a ɲɛɲini n ko mais maa tɛ jamana sɛrivisi da i tɛ a bila baara la kumakan dɔrɔn kan aw ye mun fɔ aw da la a ye taa sɛbɛn aw k'a ci n ma a y'a kɛ sɛbɛnni aw k'a ci ni sɛbɛnni sera yan tuma min de ne bɛ baara daminɛ dugu jɛra u nana ni sɛbɛnni ye an y'a yɔrɔ ɲininkali daminɛ an taar'a ye k'a fɔ a yɔrɔ domɛni yɛrɛ kɔnɔ sɛbɛnni kun t'a kan yɔrɔ in dilanna komisiyɔn mun ye sɛnkantenɛri fɛti kɛ mali la olu de ye a ta k'a dilan ka wariw ni fɛnw bɛɛ dira olu de ma olu de y'a dilan domɛni ka yɔrɔ dilannen tɛ a papiyew fana a tɛ domɛni ka bolo kan ten hali kɔnɔ in bɛ kɛnɛ in bɛ bɛn kɔnɔ hakɛ jumɛn ma hɛkitari joli don domɛni kun t'o dɔn ne ko n k'o tuma a ye t'a suma a ka na n'a ye u y'a suma a tuma suspension bɛ yen suspension bɛ yen pour que ka se ka titre yɛrɛ bɔ a la fo commission mun bɛ suspension di mɔgɔw ma o ka sɔn ne kelen tɛ se k'a fɔ o commission ka suspension wuli ka titre créer n y'a fɔ ministre de l'administration territoriale ye a wagati la ablaye idrissa mayiga bon a fɔra k'an ka nin pilasi ka situation lajɛ titre t'a la n b'a fɛ ka titre labɔ k'a bila ka taa conseil des ministres la donc i fana ni ne de ka kan ka yamaruya di titre ka bɔ titre papier filɛ an ka titre bɔ n ka dossier labɛn n y'a labɛn n y'a ci a ma a y'a signé ne y'a signé yen yɔrɔ ATT ka décret de tara hali conseil des ministres kɛ k'a fɔ place du cinquantenaire donc ne na ne fana b'a labɛn a bɛ kɛ IBK ka décret de ye nka n'a bɛ taa conseil des ministres la n b'a d'a ma nin de ye sariya ye ne tɛ se ka yɔrɔ in kɛ foyi ye puisque sariya dɔ y'a bila k'a bɛ kɛ nin ye président dɔ de y'o signé tant que o président ma wuli ne Bathily tɛ se donc ne tɛ se ka yɔrɔ feere. ne b'o labɛn de la n ko n bɛ taa ni papiye ye ka taa di conseil des ministres la premier ministre ɛɛ eh, Modibo Keyita ye ne wele a ka biro kɔnɔ ko a ko sini u bɛ fɛn dɔ labɔ journal kɔnɔ k'a fɔ ko ne ye nin yɔrɔ feere n ko n ko ne bɛ nin feere cogo di n y'a ɲɛfɔ a ye n ko ne yɛrɛ tɛ se hali ne ko n bɛ nin feere n tɛ se puisque a dilannen tɛ n tɔgɔ la n tɔgɔ la papiye tɛ yen ko ne t'a dɔn ko n t'a feere hali a dilannen tɛ domaine tɔgɔ la a tɛ domaine yɛrɛ tɔgɔ la an bɔra ka ti dérogation de ɲini ko ka titre di o journal ni a fɔra ko bɛna bɔ tuma min ne ni Ablaye Idrissa mun jɛra ka papiye signé ko ka taa titre dilan n y'a ye journal bɔra o fana tilara ka article dɔ sɛbɛn ko ale trompera de ale ye papiye mun signé n'a ni ne jɛra k'a signé ko ale ma sɔn signature ma a b'a ka signature bɔ a la n y'a kalan yɛlɛla n ko e n ko ministre yɛrɛ b'a ka signature renier journal de kɔnɔ wa o kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye a ko n dɔgɔ a n kɔrɔ ne terikɛ fila bɛ yen olu de ko n ka nin kɛ ne tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ n'i ye fɛn o fɛn ne ma ne dalen b'i ka sariya ko la n b'a signé mais n terikɛ fila bɛ yen olu ko ko n ka nin kɛ a ko jɔn a ko Daniel Tessougué ani vérificateur Ousmane Amadou Touré k'olu de ko ko n ka taa journal la n k'a fɔ n ma signé olu taara ale fana y'o kɛ o kɔfɛ Daniel ye enquête dayɛlɛ ka taa enquête kɛ ne kan ani n ka cabinet bɛɛ pôle économique la ne ni ministre Ablaye Idrissa mun y'a signé ayi u ma fɛn k'o kan mais ne kelen u y'a kɛ ne kan o de la i b'a ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ tɛ ɲinina Mali kɔnɔ tajuru siraw de bɛ yen ministre fila de ye papiye signé hali sini a papiye in bɛ yen a arrêté ma annulé dɛ mais kelen ko journal kɔnɔ ah non ne trompera de n tun t'a fɛ ka signé n tɛ fɛn ɲɛ dɔn a la mais a ka signature bɛ yen dɛ o ma wuli a procureur général o ka ministre kelen nɔ minɛ vérificateur k'a fɔ e ka nin kɛ an b'e to yen u ka wuli ne kɔ voilà mali y'o de ye
favoritisme mali y'o de ye u bɛ juguya ta k'a ɲɛsin la u nafaw kama n'i b'u n'u nafaw cɛ mais a don ne ma yɔgɔyɔgɔ ma siran hali nin kuma ne m'a kɛ problème n k'u k'a ɲɛɲini dɛ puisque ne ma fɛn feere ni mɔgɔ ma bɛn feere la n ma wari minɛ mɔgɔ najɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hôtel ka jɔ sommet kama a nan'o dɔrɔn de kama u y'a ɲini fana n tɛ se k'a fɔ vraiment n ye kojugu ye a ɲinini kɔnɔ an ye baara ta cogo min na hali bi n'i ko k'a baara in kɛ a bɛ kɛ ten a dabilara a kɛnɛ fililen fil'o ye a ma labɛn o bɔgɔ ji de fil'o ye don o don ji bɛ bɔgɔ in ɲigin a dɔ bɛ firi ba kɔnɔ mais a ka firi ba kɔnɔ ka ba girin dɔw b'o fisaya ka kɛ fɛn wɛrɛ ye mali kɔnɔ ne tɛ nin juguya yɛrɛ faamu a ma fɔ ne bathily a ye na n k'a ɲɛfɔ aw ye dɛ u y'a sɛbɛn de hali u ma taa ne ɲininka ko n y'a feere u y'o de bɔ nka minnu y'a bɔ u b'a kɔrɔ dɔn parce que o tuma ne bɛ dugukolo ko kɛlɛ la fo ka sɔn dɔ de da ne bathily la ka mangoya ka tɔgɔ tiɲɛ ka lagosi o lagosilikanw maliyɛnw ka kan ka dɔ dɔn o la sa o juguyakanw ka ca mali kɔnɔ n'i ko i bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn jugu nkalon façon bɛɛ bɛ da i la ni m'i kɛ ko ɲuman bɛ nkalon bɛ da i la hali ni mun man kan i t'a miiri yɛrɛ mɔgɔ bɛ sɔn ka nkalon tigɛ e b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ ala de b'an kisi ala k'an bɛɛ kisi an kanu amina yarabi ala k'an kisi a ma ami o tɛmɛnen kɔfɛ i da magara titiri ko la an y'a ye k'a fɔ fana titre foncier projet tun b'i bolo ko k'a ɲini k'a di sɛnɛkɛlaw ma fu faso ka titre foncier di paysanw ma fu pour que u ka se ka u bolomadɛmɛ n'o ye ka sɛnɛ kɛ ka se ka jamana ta ba la dumuniko sira fɛ o projet in i bɛ se k'i da don o la a bɛ niveau jumɛn na ou bien n'a bilalen de don kudayi hmm. balimacɛ an ka ɲɔgɔn nɛgɛn in dabila tubabuw de y'an mara n'i ko titre foncier farafinkan tɛ dɛ tubabuw ka dilannen don nka u y'a dilan ka bɛn u yɛrɛ nafa dɔrɔn ma u mago bɛ dugukolo minnu na yan k'a ta y'a sɔrɔ u y'a da k'a da olu kan k'a ta u y'a ta a tako fɔlɔ yɛrɛ la u n'an ka jamana mɔgɔ dɔw kɛlɛla o tɛ mali ye o kɛra senegal o kɛra senegal faamaw ye u b'a fɔ n'u ma damel du cayor u n'olu de kɛlɛla fo k'a kiri kɛ olu ko dugukolo t'aw bolo yan aw ye nabagaw de ye u fana ko non dugukolo tɛ aw yɛrɛ ta ye est ce que titiri b'aw la wa papiye b'a la olu ko heyi anw ka dugukolo ka kɔrɔ papiye nin ye aw yɛrɛ de nana papiye fɔ anw ye n'o tɛ an ka mara kɔnɔ papiye tɛ yan o tɛ se k'anw bɔ an ka dugukolo tigiya la ɔ nka tubabuw y'a naamu k'a meleke a wagati la k'a fɔ ni papiye t'i ka dugukolo la a bɛ jate ko tigi t'a la ni tigi t'a la o tuma dugukolo ye jamana ta ye o tuma jamana ye jɔn ye faransi donc ni papiye t'aw ka dugukolo fɛn o fɛn na aw ta tɛ tugun dɛ faransi ta don an nana o de kɔnɔ k'an yɛrɛmahɔrɔnya ta 1960 nka nin sariya in tora a cogo la ko ni papiye tɛ dugukolo min na ko jamana ta don k'a ta 1960 la donc san ba kelen ni san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san bi wɔɔrɔ n'an y'an ka indépendance ta ka taa bila san ba fila la o de tun b'an ka jamana kɔnɔ ko sariya nka san ba fila député bulon ye sariya ta ko laadala dugukolow k'a tigiw ta don u ta don bi u ta don sini u ta don yɛrɛ i ko titiri cogo la puisque mɔgɔ tɛ se k'a bɔsi u la k'a tɛ se ka bɔsi sariya mun taara o sariya bi naani ni sabanan de y'o fɔ laadala dugukolow ko ne sariya kura mun talen filɛ nin ye ne sɔnn'a ma i tɛ taa tribunal la u k'a f'i ye k'i ta don dɛ i tɛ taa komandan bara k'i ta don dɛ ko sariya yɛrɛ ko ko n'i ko laadala dugukolo dɔrɔn k'ale sɔnna donc juge tɛ se ka ban o puisque sariya ko ko ale y'a confirmer i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ confirmer tugun k'i ta don dɔrɔn ko n'i ta don laada la o ye sariya bi naani ni sabanan in kumakanya filanan ye maa kana se k'a bɔsi i la fo n'o y'a sɔrɔ a bɛ minɛ i la ni gouvernement ka minɛni ye k'a don foroba nafa dɔ da fɛ a tɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma e ɲɔgɔn wɛrɛ ma a tɛ taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mun ni e ka kan jamana kɔnɔ non a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ye a bɛ se ka kɛ siraba ye a bɛ se ka kɛ kalanso ye donc bɛɛ nafa bɛ sɔrɔ fɛn mun na ko jamana bɛ se k'a minɛ i la o kama nka a tɛ minɛ i la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko n'o fana bɛ minɛ i ni jamana bɛ bɛnkan fɔ i ka dugukolo hakɛ ye mun ye o ka sara i ye o de bɛ sariya kɔnɔ ne m'a sɛbɛn o waati tiɲɛ la ne yɛrɛ tɛ baara kɛ mali la n bɛ faransi ni nin sɛbɛnna mali député fɛ ko sariya donc k'a ta san ba fila la fo ka na bi mɔgɔw ka kan sa ka laadala dugukolo ko jateminɛ nka o de kɔnɔna yɛrɛ la u bɛ wuli ka taa papiye bɔ cogo o cogo u b'a bɔ ten don o su ni tile papiye bɛ bɔ la bɛɛ yɛrɛ kɛra papiye bɔla ye sa mɛri b'a bɔ kɔmandan fitinin b'a bɔ kɔmandanba b'a bɔ guvɛrinɛri b'a bɔ minisiriw yɛrɛ b'a bɔ u bɛ taa mɔgɔw ka dugukolo suma hectare kɛmɛ hectare kɛmɛ fila hectare k'a ta dɔrɔn parce que dugukolo kɛra nafa ye puisque n'i taara papier bila banque la i bɛ wari sɔrɔ namara t'a la dɛ o de la u ye titre minnu bɔsi wali dugukolo minnu ka papier k'a la k'u ta don n'u taara bila banque la 2015 janvier 2015 ka taa bila 2016 la a titriw ye miliyari ba kelen ni miliyɔn kɛmɛ duuru ni dɔɔnin de ta o de sɔrɔla bankew kɔnɔ ka d'u ma miliyari ba kelen ni kɛmɛ duuru dɔɔnin b'a kan o waati bɛɛ mali budget bɛɛ tun ye miliyari ba fila dɔrɔn ɛ n'a fɔra ko dugukolo o ye miliyari ba kelen ani miliyari kɛmɛ duuru ani murumurunin ko dugukolo y'o sɔrɔ alors que budget bɛɛ an saraw an ka dɔgɔtɔrɔsow an ka kalanw an ka sɔrɔdasiw wari min bɛ bɔ san kɔnɔ o wagati kelen kɔnɔ o bɛ bɛn miliyari ba fila de donc à peu près miliyɔn joli b'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ naani ani bi wolonwula dɔrɔn mais dugukolo y'o ta k'o di jɔn ma mɔgɔ damadɔnin bɛɛ ma o fana hakɛ kelen kɔnɔ a fɔra ko perezidan ye budget layɛlɛ fo k'a kɛ 15 pourcent ye k'a di sɛnɛkɛlaw ma o 15 pourcent bɛ bɛn joli ma miliyari kɛmɛ saba dɔrɔn o miliyari kɛmɛ saba joli bɛ miliyari ba kelen ni kɛmɛ duuru kɔnɔ a cɛ ka jan k'a ye tracteur ba kelen di mɔgɔw ma tracteur ba kelen ninnu 18 miliyari 18 miliyari joli bɛ miliyari ba kelen ni kɛmɛ duuru ni bi saba ni mun
u ka jan donc nafa min bɛ dugukolo la an bɛɛ b'a dɔn mɛ o nafa sera jɔnw ma papiyetigiw mɛ papiyetigi ninnu sɛnɛkɛlaw don wa sɛnɛkɛlaw tɛ faransi angleterre italie portugal suisse espagne amérique allemagne nin dugukolo si tɛ yen k'a sumanen tɛ k'a dɔnnen tɛ ko dugukolo in a sɔngɔ ye mun ye o dɔnnen don donc n'i b'olu ka jamana sɔrɔ ko fɔ u ka dugukolo sen b'a la dugukolo valeur bɛ bɛn nin de ma o fana bɛ don u ka sɔrɔ donc n'u taara k'u bɛ juru ɲini a bɛ fɔ ninnu ka sɔrɔ ka bon dɛ u bɛ se ka juruba don nka mali kɔnɔ dugukolo jatilen tɛ sɔrɔ ye kɛra fɛn ye dɔrɔn ala ye mun d'an ma an b'a kan nka sɔrɔ tɛ puisque papiye t'a la ni papiye kɛra la an y'a ye papiye kɛra dɔɔni fitinin mun na o sera ka miliyari ba kelen ni kɛmɛ duuru sɔrɔ san kelen kɔnɔ n'i ko k'i ka jamana bɛɛ sɛnɛkɛla olu bɛ dugukolo mun kan o bɛ sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ni dugukolo tɛ munna an bannen bɛ ka o dugukolo tigiya papiye di olu ma fo k'a kɛ n'olu yɛrɛ ko u bɛ sɛnɛ kɛ u ka dugukolo kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'i ye kilo kɛmɛ ta ka bamakɔ lamini i taara kɔrɔn o i taara kilebi i taara bayanfan i mana kilo kɛmɛ ta dugukolo bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ bɛ balawu kɔnɔ bɛɛ bɛ janfa kɔnɔ ɛ o sɛnɛkɛlaw aw ko k'aw ye sɛnɛkɛla ye ni fangaw kumana ko an bɛ baara la k'aw de yiriwa i bɛ maa yiriwa k'a balo fɛn bɛɛ sɔrɔ fɛn mun na k'o bɔsi a la cogo di k'o di a feerebagaw ma tubabu jamanaw la dugukolo bɛɛ papiye kɛra la ka bɛɛ ta d'i ma a daminɛn'o de la koyi ka papiye dilan e niyɔrɔ ye nin de ye wa e yɛrɛ y'i bolo sin yɔrɔ min na papiye bɛ k'a la a bɛ sɛbɛn k'e ta don kɔfɛ sa n'i y'a feere a bolo bɛ yɛlɛma yɛlɛma mɛ o dilanna mun kama ka se ka binkanni sen bɔ a la tigiya ka dɔn sa a dɔnna fana ni papiye kɛra la a tigi bɛ nafa mun sɔrɔ o ye papiye i bɛ se ka taa bila yɔrɔ dɔ la u bɛ wari d'i ma i bɛ baara kɛ n'an ko bi k'an ka baara di an ka jamanadenw ma gouvernement ko baara tɛ ɛɛ service service daw kɔnɔ gouvernement yɛrɛ ka baarakɛdaw baara tɛ yen tugun denmisɛnninw don o don an bɛ taa denkun de la ko ala k'u balo ni ala y'u balo f'an k'u balo yɔrɔ de d'u ma. gouvernement tɛ se k'u ta baara la mɛ sɛnɛ mun fana n'o ye an ka jamana taalan fanba ye a tɛ se k'a kɛ fo an ka wari dɔ de don a da fɛ o wari tɛ gouvernement bolo k'a don a da fɛ mɛ n'i ye sɛnɛkɛla dɛmɛ n'i ye papiye d'a ma a yɛrɛ ka se ka taa wari ta banki la puisque a yera k'a fɔ ni papiye b'i ka dugukolo la banki bɛ wari d'i ma a magoɲa wari n'a taar'o ta ka na baara k'a kan mais hali n'a kɛra miliyɔn wolonwula ye a ka forazi kɛ ka ji sɔrɔ san kalo tan ni fila a bɛ sɛnɛ kɛ est ce que a den bɛ to balon balon na est ce que a den bɛ taa sa geji kan eh, ni an denw taara sa geji kan n'an ko an ka darapo jigin tilancɛ la tile saba an dusu kasilen don mais mun na an denw kana taa sa geji kan mun na an t'o baara kɛ an ka titiri dilan an k'a di u faw ma yan u k'u ka dugukolo tigiya kɛ u k'i da ka sunɔgɔ hakili latigɛlen k'a fɔ ala fana ye fɛn d'u ma n'u sara u denw b'a sɔrɔ o tiɲɛ kɔnɔ munna a bɛ minɛ olu la k'o dugukolo don mɔgɔ wɛrɛ ka tiɲɛ kɔnɔ ni nanbara ye ni nkalon ye donc ne y'o baara de kɛ parce que diɲɛ bɛɛ la faransi ka ca ni mali ye tubabu ka ca ni mali ye bon u bɛ mɔgɔ bi seegin ni miliyɔn bi seegin ni kɔ la bi alimaɲi ka ca ni mali ye mali dugukolo ka bon n'u ka jamanaw ye siɲɛ fila siɲɛ saba nka o dugukolo fitinin mun olu ka ca n'anw ye u sigilen b'a kan mɔgɔ si tɛ dugukolo ko kɛlɛ mɛn u fɛ yen parce que dugukolo ko ɲɛnabɔra ni sariya ye ka bɛɛ ka papiye d'i ma maa si tɛ wuli ka si kɛlɛ tugun parce que bɛɛ ka dugukolo dugukolo yɔrɔ mun y'i ta ye o y'i ta ye ni yɔrɔ mun t'i ta ye o t'i ta ye mais anw mun ka jamana ka bon dugukolo b'a yɔrɔ bɛɛ an man ca don o don an bɛ taala bi don o don i mana lajɛ mali sɛnɛkɛlaw ni samiyaji binna n'u ye daba turu duguma u ni sojɔlaw de bɛ kɛlɛ la cɛncɛnw bɛ cɛ ka na ton kabakurunw bɛ cɛ ka ton u ka sɛnɛkɛyɔrɔ kan tracteur bɛ ta k'a bila u ka ɲɔ danni na k'a wuli i bɛ juge dɔ mankan mɛn a ye t'u minɛ ka na n'u sera dɔrɔn ɲininkali t'a la e de ye kari ye papiye bɛ d'a kan a ye t'a datugu kaso la o bɛ kalo fila kɛ samiyaji b'a sɔrɔ a la kaso la kati yɛrɛ kaso far'o la i b'a fɔ kati jugew yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ la n'o tɛ dugukolotigiw bɛ wari d'u ma u bɛ mɔgɔw datugu maɲabugukaw sirakɔrɔɲarekaw ntubanakaw mɔgɔ joli datugura kati kaso kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ k'u b'u fa dugukolo kan u barajuru binna yɔrɔ min jɔn taara a ta bamakokaw ka taa ni papiye lankolon ye u ma deli k'o ye u ɲɛ la mais aw ko k'an ka jamana dilan jamana bɛ dilan o nkalonw kan o tigiw bɛ fanga kɔnɔ u ni fanga bɛ kuma u bɛ fanga sow kɔnɔ ko kuma tɛ se ka fɔ mali kɔnɔ n'o ma fɔ mali tɛ dilan fa f'an ka mali dilan ni tiɲɛ ye o tiɲɛ ye donc o tɛmɛnen o papiyew ne bɔra gouvernement na a bɛ yen e bɔra gouvernement na ka hali mali sariya a bɛna dilan cogo min a bɛ ɲɛnabɔ cogo min k'a bɛɛ labɛn k'a ban ni bɛɛ kumana a kan bɛɛ sɔnna a ma a bɛna don gouvernement na tuma min n bɔra kabini n bɔra a dalen bɛ yen a papiye dalen tora yen mɔgɔ si ma nafa a la a kɛra i b'a fɔ baara ma kɛ nin fana an ye dugukolo kalanw kɛ a bɛna kɛ cogo min a bɛɛ fana bɛ yen ne t'a dɔn a bɛna laban cogo min dɛ mais n y'a ladon i b'a fɔ kuma de bɛ kɛ gouvernement ɲɛmɔgɔw ye a ye bacili ka paci papiye bloke n bɛ kalo saba kalo naani kɛ a dalen bɛ yen don o don n b'a kuma fɔ mun an ka dossier tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ donc o de fana ye mali tiɲɛ ye o ni minnu bɛ bɔ la k'u b'a mara mais u ka sɔn k'an ka tiɲɛ f'u ye jɔnya tɛ e yɛrɛ ka jateminɛ na jɔnya tɛ e ka papiye minnu bɛ bloke a bɛ dangari dɔw n'u ka nafa sɔrɔ ah ben parce que minnu t'a fɛ yɛrɛ ne kun ka to gouvernement ko ne y'o de mɛn mais an tɛ siran k'u tɔgɔw yɛrɛ fɔ ne bɔra dɔrɔn eh, n ko suwadu taar'i bɔn jago dugu kan ka sɔrɔ polisi kɛmɛ duuru ta ka taa n'a ye kɛmɛ duuru 500 ka taa n'a ye suwadu tɛ gouvernement ye dɛ mais suwadu e ni ne ɲɔgɔn don mali kɔnɔ mais suwadu bɛ se ka taa an ka finitigi kɛmɛ duuru ta cogo di ka taa bɔn dugu kan dugu mun sigira bi tɛ u ma taa yɔrɔ wɛrɛ u b'u fa dugu de la u b'u fa dugukolo de kan dugukolo mun fana don misiri b'a kan kaburudo b'a kan dɔkitɛriso b'a kan dugutigi bulon b'a kan u taara titiri bɔ o de la k'a di suwadu ma o taara ni polisiw ye ka taa bɔlɔ turu bɔriniw fo suw kunkɔrɔ ani suw cɛ a tɛ tɛmɛ sibiriɲɛ fila kan a taara bɔlɔ turu wali suw kunkɔrɔ misiri b'a kɔnɔ ee suwadu sera ka sɔrɔdasi kɛmɛ duuru ta jamana mun kɔnɔ ka taa nin kɛ o jamana t'a yɛrɛ ɲininka a taabolo la binta jane semega taara mɔgɔw ka so ci ale tɛ sariya ye dɛ ko titiri b'a bolo papiye lankolon maa mun y'a dilan kulukɔrɔ guvɛrinɛri n'u jɛra k'a dilan o bɛ fanga kɔnɔ bi il est chef de cabinet o y'a kɛ chef de cabinet ɛ eh, mais mun de don o tigiw plainte b'u kan olu ma ɲini ka o plainte ɲɛdɔn ka foyi ɲɛdɔn an bɛ sariya ko fɔ mun na jamana in kɔnɔ de ni tulonkɛ de bɛ kɛla sariya la ni nafolotigiya de bɛ sariya latigɛ n ye nafolotigi ye n ye kari ye donc fɛn tɛ kɛ n na juge yɛrɛ b'o kalama ninnu ye mun kɛ mɔgɔ fagalaw ka kiri u ka kan ka taa yen mais munna olu tɛ taa yen f'u bɛ taa baga mɔgɔw sigilen ma minnu ko n tɛ bɔ yan n fa ka dugukolo don olu de bɛ taa datugu minnu ye jamana tɔgɔla papiyew ta ka nkalonw tigɛ ka tiɲɛni kɛ n'a ye olu sigilen bɛ foyi t'a la olu de bɛ taa fana ka jamana finitigiw ta ka taa kojuguw kɛ yɔrɔ la ee ee an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana mɔgɔ si kana miiri ko e ye fanga mun sɔrɔ ko e ka fanga ka gɛlɛn ni jamana taabolo n'a sariya n'a tiɲɛ ye i yɛrɛ nɛgɛn ye i kana miiri fana ko fanga b'i bolo parce que mun taara ka d'i ma an bɛɛ fɛ ko an bɛ siran e ɲɛ ka da u ka k'an tɛna kuma arrêtons ninnu dogolen tɛ dɛ nin tigiw bɛ taama u bɛ don fangaw ka du kɔnɔ u bɛ don fanga tɔgɔlamɔgɔw ka du kɔnɔ u bɛ don u fasow kɔnɔ u bɛ taa kuma ye an b'u kalama an tɛ siran k'a fɔ mais anw fana k'o de n'u y'a kɛ u b'an sɔrɔ sira la ne ministre ma kun tɛ sɔn ka kuma dɔw fɔ mais bi n ye kɛlɛ mun kɛ ka kuma mun kɛ pour que président in ka na fanga la walahi o kɛlɛ kelen n'i ko n k'a kɛ n b'a kɛ siɲɛ fila pour que manamana ko min bɛ ka kɛ bi a ka dabila mali sera o ye sa an tɛ mɔgɔ si ta ye an t'i den ta ye an t'i muso ta ye an tɛ foyi ye i k'o bɔ i hakili la
kuma faamuna voilà donc euh, ka bɔ titre ko la sisan an y'a mɛn fana ko association dɔ bi i bolo ni o bɛ wele apm o apm ko la sisan olu ka laɲini ye mun ye jamana kɔnɔ objectif eh, kabiri apm bɛ sigi an y'a sigi k'a ɲɛsin jamana la mais a waati fana an ko an bɛ président ibrahim boubacar keyita de dɛmɛ ale yɛrɛ a ye ne wele a ko association ko o bɛna an dɛmɛ t'a kɔ mais association nin bɛɛ fana ko an bɛ mali de dɛmɛ mali mɔgɔ ko tɛ APM a bɛ yen hali sini ni APM ko ko ka ale Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛ ne b'a fɔ a y'a dɛmɛ ni jama ko tɛ kɛ an bɛ APM baara tɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɛmɛ ne t'a kɛ munna n b'a kɛ n b'a dɛmɛ mun na parce que fɛn o fɛn ni layidu mun n'a taara jamana in kɔnɔ ko ka taa n'a sira ye ni maa mun y'a ta k'a baara i bɛ kɛlɛ a sigilen ɲɛ na a ka sira t'a la a nɔfɛmɔgɔw b'i kɛlɛ rpm de ye ne kɛlɛ assemblée kɔnɔ il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa tiɲɛ dɔw sera fɔ ye mais nin kuma mun filɛ n'i ye aw ɲininka i b'a fɔ bathily sigilen bɛ télé la a ye nin fɔ non o tɛ ne y'a fɔ a yɛrɛ ye a yɛrɛ n'a fila sigilen walahi ne ni ni ala tɛ n bɛ siran ala ɲɛ ne tɛ siran a ɲɛ n tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ale dɔgɔyama tɛ dɛ mais a k'a dɔn an ma jɛ k'a ye dɔ sɔrɔ jɔnya la ka fara a kan dɛ hɔrɔnya de y'an don a kan o hɔrɔnya de kama an bɛ tiɲɛ fɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n tɛ dɛsɛ k'a fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛ 2013 2012 anw ye campagne kɛ président mun ye jamana tɔgɔ la a ni jɔnw tun bɛ ɲɛsinnen ɲɔgɔn na n'an banna k'olu tɛ fanga ta de k'olu ka fanga man d'an ye parce que olu ka fanga de ye maliyɛnw tɔɔrɔ modibo sidibe tun t'a la o ka secrétaire général tun ye jɔn ye a wagati zumana mori kulubali tɛ a ka directeur de campagne tun ye jɔn ye zumana mori kulubali tɛ o t'a ka gouvernement na bi a ni jɔnw bɛnna koyitaw tɛ wa amadu koyita olu de tun t'a neni ɛbɛ olu de t'a ka gouvernement na bi maa minnu tun b'i neni anw ɲɛna anw de bɛ e e lafasa bi n'u tugur'i kɔ i k'a dɔn fana anw fana tɛ fɛn ye ko n'i taa na k'an bɛ ta ka taa yɔrɔ dɔ la n'i sago sera i b'an bila fɛn dɔ kɔnɔ i bɛ kan dɔ fɔ an ye n'i m'o kan fɔ o tuma i k'an bila an k'an yɛrɛ ka kan fɔ fɛn ma fɔ anw ye k'a fɔ ne bɛ fanga la bi mana kunu a ka di n ye bɛ papier ta i b'a signé d'accord constitution ko i ka signé mais i n'anw fana ye layidu dɔw de di ɲɔgɔn ma yan'anw fana ka sɔn ka tugu i kɔ ni o layiduw tɛ jati fo constitution ko e bɛ se ka min kɛ a kɛ mais anw fana b'an yɛrɛ jati k'a fɔ constitution ko anw fana mun ka d'an ye an b'o de kɛ yɔrɔ mun ka d'an ye an bɛ tugu o kɔ la question est simple
donc an bɔra o ko la sisan ni APM mɔgɔw y'a ɲini bi don in na ko olu bɛ fɛ élection min bɛ nalen ko monsieur le ministre maître Mohamed Ali Bathily yɛrɛ o k'i kanbɔ perezidanya nɔfɛ i ka jaabi bɛ se ka kɛ mun ye ka di olu ma
ni APM ko ne ka n kanbɔ perezidanya nɔfɛ ne b'a fɔ APM ye APM perezidanya tɛ k'i bɛ wuli ka ko kɛ k'i bɛ ko dɔn k'i kalannen don ko nafolo b'i bolo jamana ka bon mais n'i bɛ perezidan ɲini i bɛ layidu dɔw de ɲini jamana kɔnɔ i ni layidutigiw ka ɲɔgɔn dɔn a ka baara kɛ a ka kuma n'o kuma kɔnɔ e ye dannaya ye i kan n'u sɔnna i bɛ wuli apm kelen tɛ se ka ne la apm kelen tɛ se jamana layidu an bɛɛ ye jamana mun de ye fo i ka se o de ma tu sais an ye fɛn dɔ kɛ jamana in kɔnɔ fanga ani jamana u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ mais kelen tɛ fanga ɲinina mana fanga sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a bɛ jamana dɔn dɛ jamana yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye sariya la fanga mun bɛ bɔ a kɔnɔ k'a d'e ma n'i b'a fɛ k'a boli a ka nafa ɲa jamana ye f'i ka jamana in de dɔn f'i ka jamana in baara k'a dɔn jamana ye mun ye sariya yɛrɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ sariya kɔnɔ a ye mun de fɔ jamana in kan dɛ mun de don a ka kan ka taama cogo di a ka kan ka marcher cogo di musalaha tɛ mun na o ye mun ye sariya ma dilan ni musalaha ye dɛ sariya dilanna ni taabolo ni kodɔn dɔ de ye f'i k'o de dɔn mais n'a fɔra ko fanga ka kɛ musalaha kɔnɔ yɛrɛsagokɛ kɔnɔ a bɛ mun bolo n'o ye mun kɛ don min k'o ye sariya ye ou bien o ye jamana taabolo ye i ye kalon tigɛ o tɛ jamana ye o ye an bɛ tulonkɛ ɲɔgɔn na ni fanga ye fanga ma lawuli o kama a lawulila de k'i ka jamana dɛmɛ n'a ye mais a ma fɔ ko e k'i sago kɛ fɛn kana f'i ye non n'i y'o fɔ k'e b'i sago kɛ fɛn kana f'i ye i b'i yɛrɛ nɛgɛn i bɛ se k'a fɔ fanga in ye e yɛrɛ miiri k'i ka bon bɛɛ ye mais ala ka bon ye donc euh, an kɔni bɛ ka se an ka baro kuncɛyɔrɔ la nka a tɛna laban fo an ka euh, kuma euh, ɲininkali kelen kɛ i la min bɛ boli an yɛrɛ kɔrɔkɛ kan min ye ras bath ani kumakan dɔ wulilen don dugu kɔnɔ sisan ko buwa ka bila donc o y'ale miirina ye maintenant an tun b'a fɛ ka e yɛrɛ ɲininka o concept min b'a bolo buwa ka bila e hakilina ye jumɛn o kan ne tɛ buwa in yɛrɛ dɔn a kan bɛ jɔn ma a kan bɛ ibk de ma président de la république ah d'accord k'a k'a bila k'a ka mun bila fanga k'a ka fanga bila bon ne bolo an ka kow ta sɛbɛ la fanga bɛ ta komi a bɛ bila ta kan b'a la komi bila kan b'a la fanga tara ni kan mun ye i b'o de lajɛ a bolila n'o ye wa n'a bolila n'o ye n'a lakurayali sera tuma min an k'a lakuraya est ce que dalilu b'an bolo an y'a ta ni layidu mun ye ni o tiimɛna an ka segin k'a kalifa a tigi la ou bien an y'a ta ni layidu mun ye n'a ma dafa o tuma an k'a to a tigi bolo wa an k'a fɔ a ye a k'a bila kuma bɛ yen kuma bɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ politikikɛla ye n ma deli ka don parti la nka an bɛɛ wulila mali nɔfɛ ne kelen tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ wulila mali nɔfɛ 2012 ka na se 2013 ma k'a sababuya kɛ an ye mun ye mali kɔnɔ an tun m'a miiri yɛrɛ k'a bɛ kɛ sanko k'an bɛ sigi a kɔnɔ ko jamana bɔsira an na ko kɛlɛkɛcɛw t'an bolo u bɛɛ boli maaw bɔra diɲɛ fan tan ni naani k'o fara an yɛrɛ ka jamanaden dɔw kan olu murutilen bɛ u bɛ ka hali an ka kɛlɛkɛcɛw laboli fo jamana wɛrɛ mɔgɔ ka na ka na kɛlɛ kɛ k'olu lajɔ ka sɔrɔ k'anw ja farinya an y'o de ye 2013 donc an ko jamana in ala ye fɛnba damadɔ di adamaden ma a y'i sɔn i fa la a y'i sɔn i ba la a y'i sɔn jamana la ala ka sɔnni de ye nin saba bɛɛ ye maaninfin man kan ka tulonkɛ nin saba si la n'i tulonkɛra a la dɔrɔn ala bɛ s'i ma n'i tulonkɛra i fa la ala bɛ s'i ma n'i tulonkɛra i ba la ala bɛ s'i ma wa jamana b'o cogo la koyi ala ko jamana ye jamana k'a kanu o ye ala ka wajibiya dɔ donc minnu bɔra k'u bɛ fanga ɲini hali n'an kun t'u dɔn an ye mankutu minnu mɛn o la wagati o y'a kɛ jamana fanba olu ko ko k'u ka dannaya da président ibrahim boubacar keita 78 pourcent a y'a sɔrɔ nanbara ma k'a la a ɲɔgɔn élection jɛlen ma kɛ mali la a taara ka taa nka a bɛ d'a ma a fana kumana jamana ye septembre kalo la a bɛ sigi tuma min a kumana a ko ni n sigira ne ni ne sigira n bɛ layidu ta n bɛ jamana in lakana a mɛtiri kelen maa tɛ se ka na k'i b'o minɛ maliyɛnw na o tɛ kɛ n ma jɛn n'a ye a tɛ kɛ n bɛ malidenw lakana k'u ka sɔrɔ lakana k'u bolofɛn lakana n y'o layidu ta u ye n bɛ sɔrɔdasiw labɛn n bɛ kɛlɛkɛminɛn ɲini k'a d'u ma kɛlɛkɛminɛn mun ni u bɛ se ka jɔ n'a ye jamana ye jɔyɔrɔ min kalifa u la u ka se k'a jɔyɔrɔ fa kunnawolo kɔnɔ maa minnu ka kan k'aw lakana polisiw ni zandarmuw n b'u labɛn ka kalan d'u ma ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma ka a dɔnniya d'u ma u k'aw lakana an'aw ka sɔrɔw jamana in kɔnɔ maaw ka se ka taama ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la ka sɔrɔ i ma jɔrɔ i ni la ka sɔrɔ i ma jɔrɔ i ka sɔrɔ n'i bolofɛn na a y'o fɔlɔ fɔ ne ɲɛna kandida caman tun b'a fɔ nin fɔcogo la a filanan a ko ni ne sigira bɛɛ bɛ damakɛɲɛ sariya la maa tɛna kɛ tugun k'e b'i yɛrɛ sago kɛ ko se b'i ye i bɛ yɛlɛn sariya yɛrɛ sanfɛ ka maliyɛn tɔw tɔɔrɔ fantan ni faama denmisɛn ni maakɔrɔba muso ni cɛ sariya ye mun fɔ mun ka kibaruya la o bɛ k'i ye i ka hakɛ sariya y'a d'i ma cogo min a bɛ to ten maa si tɛ se ka bingali kɛ tugun ka sariya to jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ kelen ye sariya sariya kɔnɔ a y'o fana fɔ a sabanan a ko maa si tɛ taa tugun ka don birow kɔnɔ ka daw sɔgɔ i da la ka gundo jugu siri ka papiye jugu dilan ka jamanadenw ka dugukolo bɔsi u la u fa tiɲɛ dugukolo u wolola yɔrɔ min na k'i b'o bɔsi ni papiye ye papiye mun dilanna ni nkalon ye k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko ni ne ibrahim bubakari keyita sigira a tɛ kɛ n bɛ kadasiri dilan fo k'a laban a y'o de fɔ 2018 n'a ko a bɛ fanga ɲini an b'a fɔ hɔrɔnkan don i ye nin kɛ wa a k'an jaabi
donc buwa kan k'a bila ayi ne m'a fɔ buwa k'a bila ne ko buwa k'an jaabi ah, ne yɛrɛ t'a fɔ a ma buwa ne buwa tɛ ko ne kɔrɔkɛ don
n kɔrɔ don bi n kɔrɔ don sini kɔrɔya b'an ni ɲɔgɔn cɛ a bonya bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔn nka n'an bɛ jamana fana fɔ kɔrɔya ni dɔgɔya a bɛɛ ka kan ka ɲɛsin jamana tiɲɛ la an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye o tɛ baasi ye an ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ ka kan puisque an bɛɛ hakili ye k'a dilan donc euh, an sera an ka baro kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma k'an ɲɛsin an lajɛbagaw ma maliyɛnw mɛnna u b'a fɔ politiki t'u ka sira ye u y'i sen bɔ a la k'a tɔ to kalabanciw bolo ani binkanikɛlaw binkanikɛlaw mana wari suɲɛ u b'a di kalabanciw ma a ye fanga ɲini ni wari ye a k'an bila an ka binkali kɛ ne bɛ mun fɔ bi maa si danbe man kan ka san tugun ni politikimɔgɔ ye i ka hɔrɔnya man kan ka san i ka silamɛya man kan ka san i ka yɛrɛwoloya man kan ka san wari mun n'u bɛna d'aw ma aw yɛrɛ b'a dɔn ni campagne tɛ u tɛ s'aw ma u tɛ wari d'aw ma u t'aw jate yɛrɛ mais ni campagne sera u bɛ girin a ye association dilan yan dɛ a ye nin kɛ yan dɛ nin bɛɛ bɛ dilan campagne tuma de association dɛ fan club dɛ u bɛ taa don mɔgɔw la ni karatu karatu ka ni nafolo suɲɛlen a ye hɔn pour que n'an sigira tugun aw b'an to yen n'aw y'u sigi u bɛ tila k'aw suɲɛ aw kasibaatɔw bɛ tila ka taa n b'a kɛ cogo di n'i bann'i yɛrɛ la ala bɛ ban i la dɛ n'i y'o wari minɛ k'i bɛ to o kumakan in kɔ wari y'a sababu ye i bann'i yɛrɛ la n'i bann'i yɛrɛ la ala tɛ sɔn i la dɛ nka wari nin u ta tɛ ala fana bɛ sababu de tigɛ f'u ka wari ɲɛsin aw la a y'a minɛ k'a dun aw halala don nka a y'a dun aw kana aw yɛrɛ feere aw kana aw yɛrɛ danbe feere aw kana aw ka hɔrɔnya feere aw kana aw ka yɛrɛwoloya feere aw kana aw ka silamɛya feere aw kana aw ka tiɲɛtigiya feere minnu bɛ taa wari in d'aw ma aw b'u dɔn ni min ye n'u bɛ wari d'aw ma hinɛ de kama ou bien n'u b'a d'aw ma jɔyɔrɔ de kama aw b'a dɔn o jɔyɔrɔ in mana sɔrɔ a tɔɔrɔ bɛ jɔn fɔlɔ kan aw sɛnɛkɛlaw aw fantanw don a y'aw ban a ye wari in dun dɛ aw ta don aw halala don mɔgɔ kana b'a la ala fɛnw ala de bɛ k'u nati aw ka wari sɔrɔ k'a dun a y'a minɛ k'a kɛ pa u bɛ na ni fɛn o fɛn ye 2013 bi mɔgɔ minnu bɛ ka wari ta k'u bɛ gagner ni wari ye 2013 olu ko de ko wari t'u bolo olu ye hɔrɔnya ni jamana jamanaden ɲumanya de fɔ ka se ka sigi jamana kunna nka bi o tununna ko wari n'i ye a député dɔw yɛrɛ mankan mɛn a a y'a kɛ a ye kuma dɔɔni dɛ n'i bɛ ka dimi na a bɛ sɔn k'i ban dɛ a t'i présenter dɛ n'a m'i présenter ale ta ɲana dɛ anw de ta tiɲɛna ee ni jamana ser'o la k'olu ta ɲali ye o fanga de ye u tɛ jamana ta ɲali fɔ dɛ olu aa an tɛ ɲɔgɔn faamu o tuma olu ka ta ɲa o ni jamana ta tiɲɛ de bɛ ɲɔgɔn na aa an ka kuma bani a députéw a dossierw a kumaw bɛ yen dɛ walahi n'a fira fɔ yan b'a fɔ jamanadenw ye a n'an tɛ damaki minnu ye mun kɛ u k'a dɔn k'u y'a kɛ an tɛ tamaki han u kana miiri ko an bɛ siran ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen amina donc euh, nin y'an ka baro kuncɛlen nin de tun b'an bolo ka d'aw ma bi an bɛ foli bila maître mohamed ali bacili la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a yɛrɛ sɔrɔli man nɔgɔn kosɛbɛ mais an ye garisɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ bi ka se k'a ka impression d'aw ma n hakili la don n'a nataw la an na bɔ ni kuma wɛrɛ ye a nɔfɛ tuguni donc activiste tv merci beaucoup aw ni ce
n bɛ aw fo n b'aw lamɛnbagaw fo halisa mali kɔnɔ a ka kibaruya ɲini ni tiɲɛ ye k'a di jamanadenw ma an bɛ wagati min na hali tiɲɛfɔla n'u wulila k'u b'i kɛlɛ u bɛ nkalon dɔw da i la hali i ni bɛ ban i la hali i yɛrɛ bɛ ban i yɛrɛ la u t'o fɛ dɛ nka aw de bɛ se ka mɔgɔw jɛya aw de bɛ se ka kow jɛya a y'aw cɛsiri kuma minnu bɛ fɔ a k'a sɛgɛsɛgɛ bani n'o tɛ i b'a sɔrɔ dɔw saralen bɛ aw bɛ nin fɛn o fɛn jɛnsɛn dɔw bɛ sara olu yɛrɛ b'u ta kɛ fanini ni banini ye olu bɛ kuma bɛɛ ta k'a ɲɛsin i la k'i dɔgɔya ka fɛn bɛɛ da i kan mais o tɛ dɛ parce que kuma min fɔra a gɛlɛyara u t'a fɛ a ka fɔ donc f'u k'o mɔgɔ façon fana fara k'u bila u la ala ye olu fana da o dakan façon kama u sara bɛ ala de bolo merci.
Merci. Nba.